nke onye chiri nya zere ụbọchị taa ka m chọrọ ịkọwara gị some certain things ị malọ nke na-eme na mpaghara ebe anyị bi ebe anyị na-aga akwụkwọ ebe anyị na-aga skuul ma ụmụ ị na-eziga na skuul mgbe ụfọdụ ị na-ebe kedu ihe nwa gị ji wee na-eme ụdị omume a nwere mgbe ọ ga-abụ mgbe ụfọdụ nwa gị gacha skuul most ndị a eh, boarding skuul a na-aga skuul na na private skuul i bido ị na-awọnda na nwa gị bịa chenjisikwa na ị ghọtalọ hmm? achọrọ m ka ị gee ntị ọfụma na o nwere ife m chọrọ ịkọwara gị nke mma ma ewitnesịrị m ya ị ghọtago mere m ji wee chọọ ka m kọwara unu ka unu ghọta na ọ bụrụ na nwa gị ebe ọ na nwa gị na-aga skuul ọ bụrụ na ị notisie some changes adịrọ gị mma gị nwa bụ nne gị nwa bụ nna kpọpụta nwa gị na skuul ahụ is is good is true is true that na private school dịkwa mma mana o nwere ife dị na ya nọ o nwere ife dị na ya nọ ihe m na-ekwu okwu ya maka private school maka na ọ nke a ka ọ ka njọ Ị ghọtago? na-atụsa ozi a m na-ezi na-agwakwa ndị ọyị gị ka ha na-esonyere m na-etinyekwa ya n'ọrụ maka mgbe ị na-etinye ya n'ọrụ ị ga-ebido ghọta ihe m na-ekwu ihe m na-akụzi and ọ ga-enyere gị aka like ya share ya hmm, ka o nyere ndị ọzọ aka na-esonyekwara m hmm, na-efolo m na-agwakwa ndị ọzọ ka a na-ekwu maka ị ga-amụta ihe n'aka m na ebu m ebu bara abara mana eji nwayọ arịpụta achọrọ m ihe ka m kọwara unu ihe unu amalọ na private school including those ones ndị ndị chọọchị na-emepekwa achọrọ m ka unu marụ ma ndị chọọchị unu fụrụ ma ọ na like a private person ịrụ skuul nke ya mm, ordinary person ịrụ ụlọ na ndị nke ndị chọọchị na-arụ ma nke company na-arụ achọrọ m ịgwa gị na ụnọ ahụ ị fụrụ a kpọrọ skuul na before ha ebido rụbe ụnọ ahụ na ha na-eme some sacrifice na ha na-achụ àjà ụfọdụ na-eji nwa amụrụ ọfụụ ụfọdụ na-egbu anụ na-egbu ma efi mee ihe niile wee gbucha wee nie na ana skuul ahụ nke m witnesịrị before bara ụnọ otu a nọ na-alụ na mason mee plaster otu ume so ewitnesịgo m ụmụ ihe ndị a niile mbe na-agba n'aka sị ọ bụ ihe niile a bụ maka ego ka iji wee were wee na-ana ụmụntakịrị ndị mmadụ ụmụ mmadụ n'iyi maka ihe ị ga-erite ị na-anara ụmụazị akara aka ha na ụdị na ha na-azụ na ha na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ gị even ndị chọọchị imagine chọọchị unu pụta unu na-eme sacrifice gbuo anụ gbuo ụmụ efi niile were ọbara mmadụ were nwa amụrụ ọfụ were ụmụ ihe period pampers ụmụ nwanyị were wee nie n'ana ka o wee dọta ndị mmadụ nke ụmụ bịazie nke gachazie school ebe a ma ọ kachasị ndị a bi na hostel a na-abụ ụmụazị iberibe nke m na-agwa gị na nke m fugori ana ama m na ọtụtụ private school ga-adụsi onye ahụ o nwere obere akụkọ m chọrọ ịkọtụrụ unu o nwere ofu nwaanyị mụnwa ma mgbe ofufe ya na nwoke ya na ya bi o- nwoke a na-anụkwa nwanne ya nwaanyị mana ọ na-edina nwunye nwanne ya mgbe o megidere ihe ahụ wee tụọ nwunye nwanne ya ahụ ime mana mana nwunye ahụ amalọ o wee jee mee nwunye nwanne ya ahụ abortion mgbe nwa ahụ tụrụ because the girl amarọ na na ọ dị ime like seven months o jee mee ya abortion wee jee weru blood the nwa mgbe o jicha because ha na-enwe dọkịta na-emerụ ha ihe niile ahụ o wee weru ọbara the nwa wee jee ebe ọ na-arụ ọ na-arụ private school wee jee ebe ahụ wee gbuo ana wee nie wee mme kpọta ndị mgbe kpọta ndị akpọta wee mee ife ha mere ebe ahụ with nwa ahụ even na nke nwaanyị ahụ ma mana nya nwa aghọtalọ because na o jirọ uche ya eme mana nwunye bụ nwanne nwaanyị nwunye the man bụ nwanne nwaanyị amalọ otu a ka e si ebe ndị mmadụ jikwa na-ejikwa onye ọbụla na-akpọta ụmụ ya mgbe a lụ school arụsịa ya ndị mmadụ bido bịawa mana o nwerọ onye ma ife dụ na ala na compound the school ndị mmadụ na-abịa nwere ike mgbe ụfọdụ anakọta asị na na onye a ji wee na onye agbasa school nwa nwa anawakwa akwụkwọ moto pịagbuo ya ịra ama na ife ha ji wee na-ele n'ihu the sacrifice nke ha mere n'ụlọ ahụ ụfọdụ a na-anara ụmụazị akara aka nke nke gachasịa akwụkwọ tolite ọ na-agbazi akaroghori private school dị mma mana o nwere ihe si enu o nwekwara ike ọ bụrụ na o nwekwa ndị adịrọ one ahụ mana ọtụtụ imirikite n'ime schools private schools na-eme one ahụ even chọọchị na-arụ skuul na-eme one ahụ na chọọchị ọ ga-abụ a rụsịa even na ndị so wee tụọ ego e ji wee rụ skuul ahụ ụmụ ha ama na-aga akwụkwọ na skuul ahụ mana ego chọọchị a ka ha ji wee rụkwa skuul ahụ ọ bụ ihe mere m ji wee gwa unu na ụka so wee na-egbu afrịka imagine na chọọchị ya agụ na ya arụ skuul ngị nwa na-eje chọọchị ebe ahụ nwa gị ama nkwụ ụgwọ akwụkwọ skuul ahụ ụmụnne m ka anyị ghọta onwe anyị nne na nna mara ụdị ihe unu na-eme ka ọ ghara ịbụ mgbe oge mgbe nwa gị toliteziri ọ ma mbazi uru ị yara ama na mgbe ọ gara skuul na private skuul na a narụgo ya akara aka ya ma ndị ga- ma ndị agacha private skuul pụta na-agba achaba ọ bụrụ mgbe ụfọdụ anaghị abụ fault ha mgbe ụfọdụ bụ n'ebe ha gara skuul ma ọ nọọ ike ihe ebe a kpọnyere ha ma ọ bụ ebe ha jeru ka a narụ ha ihe ha ji wee bịa ụwa ha pụtazịa na- na-agbazi akarogheri na-agbazi i che na mmadụ bụ ewu biko ụmụnne m ka anyị nebe anya ife na-emenụ na-epay attention n'ebe ọbụla nwa gị nọ ife ọbụla ị na-afụ changes n'ebe nwa gị nọ chee echiche na nne na nna ka ị wụ agwa m unu ka unu ghọta onwe unu nụ ka m gwa gị eziokwu na ụka bụ ihe na-egbu naijiria na-egbu afrịka mere na afrịka adịghị aga n'iru ụka bụ the first thing na-egbu afrịka maka na anyị bịa mezie ife niile bụ nne ihe ndị nna nna anyị debere anyị anyị ga-eji wee bụrụ mmadụ anyị mezie ya abandon mebisie ya ife anyị ji wee chekwa nne na nna anyị abụrụ nna nna anyị ji wee chekwa onwe ha anyị mebisie ya sị na ọ dịlọ mma wee fụtọsịwazi aka onye chọzie onye onye chukwu nyere onyinye ji wee gbazie ndị mmadụ ụzọ ọ sị mba wee were wee je na-egbusisi ndị mmadụ ebe ọ na-achọ ihe na-anara achọ ya maka ego oke ọchịchọ ụfọdụ na-eme na ha bụ reverend fada ị yara agwa ndị ụka gị eziokwu maka ego ị na-enweta ọ bụrụ na mmadụ ewetara ego ya agọzie mana ebee na baịbụl sị fa na chukwu gọziri healiri ndị mmadụ na o nwere onye ọ nara ego unu anaghị eche echiche unu anaghị ajụ onwe unu ajụjụ mgbe awụrụ na ndị igbo anyị mechie ihe ọbụla gbasara ụka ghọta onwe anyị mana because na kịta na ana ndị dibịa ụghara aghara ka nkụ o nwekwara ụzọ ọzọ ị ga-esi wee mara onwe gị mgbe i biri kpebere na onwe gị mmụọ gị ga-agbaziri gị ụzọ udo ga-adịrị gị ị ga na-aga n'ihu ị na-enyekwa ekele n'ife ị nwere maka mgbe ụfọdụ ijiri ebe ị na-ene onye ọzọ anya na onye a nwere nwaanyị na ị nwere ị marọ na nke nke ị nwere ka ị na-emechi emechi tinye ife ndị a na-akụzi n'ọrụ nebe anya na ụmụazị ị na-amụ ọ bụrụ na ị na-eziga ha skuul o nwere changes ị nwere ị mụrụ nwa ị ma ka nwa gị si eme ọ bụrụ na o nwere ife ị na-afụ ị ka ama ife ọ bụrụ na o nwere ife ị na-afụ na ị ghọtarọ nyochaba emezina I don't care maka na ọ destiny dị nwa a ka a na- a na-ewuru wee ma wee were akara aka nwa ahụ wee na-ashine e mechazia nwa gị mgbe otu ntọ ọ bụ iberibe kịta azụ ndị nne o nwezi onye na-adụzi afụta ihe o nwezi na-adụ afụta nwa ya ife ọmụ na jisi skuul kwụọ ụgwọ skuul ọ dịghị enezi nwa ya anya kedu ka o si eme tinye ife ọbụla m na-akụzi gị n'ọrụ like ya share ya gwa ndị ọyị ka ha na-esonyere m tụsasị ozi a follow me you will- you will learn a lot of things from me achọrọ m imepe unu anya ka unu ghọta onwe unu maka na achọrọ m aganihu nkocha aganihu nwe achọrọ m ka igbo dị mma achọrọ m ka naijiria dị mma achọrọ m ka afrịka dị mma ka ndị ọcha anyị na-agbakwu na be ha na-abịa be anyị na-ayọ anyị ayọ ka anyị ghara ịna-ayọzi ha ayọ ka ife dị mma maka na a sị na ụmụnna nwezuo akụ onye ọbụla e na-enwe aṅụrị mana onye aṅụ onye aṅụrọ udo anaghị adị maka oke ọchịchọ maka anya ukwu ndị ụwa chefuzie na onye ọbụla nwere akara aka o ji wee bịa ụwa na-etinye ife m na-akụziri gị n'ọrụ ka ị nwee ike wee ghọta onwe na-echebe echiche na-ene ụmụ gị anya ife ọbụla nwa gị na-eme na-enegiri ya anya rapụzi na nwa gị ịsa tọrọ na ise ndịgwe skuul mana ị marọ ka o si eje marọ ka o nwee changes ị notice iyeri uche gị ama ndụ ka iche echiche ebe ị na-agba ebe ị na-agba araba nkụ i che na mmadụ be gị ị nọkwa na di tinye ife m na-akụzi n'ọrụ ka ọ baara gị uru sonyekwara mụ